Sos agentes de s'iscuadra mòbile de sa questura de Nùgoro in collaboratzione chin sa Diretzione Distretuale Antimàfia de Casteddu e sas questuras de Pavia, Casteddu, Bari e sa Diretzione Centrale pro sos Servìtzios Antidroga ch'an ispèrdiu una grefa criminale chin base in Sardigna ispecializada in s'importatzione de droga dae Ispagna e Albania chi, a pustis, De èssere colada in Milano andabat a sas piatzas de bèndida de Bari e Sardigna in manera particulare Orgosolo e Siurgus Donigala. De s'operatzione nd'ana faveddau custu manzanu in cunferèntzia istampa fata in Questura su questore Massimo Alberto Colucci e su dirigente de s'iscuadra mòbile Paolo Guiso. Sos militares ana fatu dechinas de percuisitziones chi ana permìtiu de acatare deche miza euros in contantes e droga. In prus ana arrestau deche pessones. In sos annos ana arrestau chimbe pessones in grìmines trasportande chentinas de chilos de droga chin mezos modificaos. In s'ìnteri de s'indàgine an arrestau peri un'afiliau a sa camorra, Paolo Russo, firmau in Màlaga. Sichint sas indàgines de sos carabineris de su Cumandu Provinciale de Nùgoro e de sa Cumpannia de Tonara pro iscopèrrere chie at mortu a Mario Manca, su gioiellieri de sessantatres annos de Sòrgono in s'ìnteri de una rapina. Manca, mere de sa buteca Cose Belle l'an acatau mortu eris a mesudie sos pompieris intraos a domo sua a pustis chi sa zente s'est iscrètia ca no aiat apertu sa buteca dae chito che a cada die Eris sos carabineris de su RIS de Casteddu an esaminau siat sa domo siat sa buteca pro acatare sos inditos netzessàrios a cumprèndere chie sun sos mortores de s'òmine. At a èssere sa anotomia disposta dae su magistrau de sa procura de Aristanis a crarire ite at mortu a Manca, acatau ligau e chin sa buca tapada. Non si bidian sinzos de violèntzia, duncas, diat pòdere èssere mortu de repente pro s'assustru o afocau. Sos carabineris de su Nùcleu Investigativu de Nùgoro sunt peri pompiande sos filmaos de su sistema de videosorvegliàntzia de sa domo e de sa gioielleria, paris a cussos de sas telecàmeras a fùrriu. Sos malincrenios ant bubutau domo e buteca dae ube mancan prendas. Sa bidda de Sòrgono est aturdia pro custu delitu chi at corfiu una pessone istimada e bene chèrfia dae totus. Sa Guàrdia de Finàntzia de su Cumandu Provinciale de Nùgoro e de sa Tenèntzia de Ìsili at cassau una trampa contra a unu pensionau de Nuradda, a su cale che l'aian zai furau chentu trinta miza euro. Sos finantzieris a s'acabu de un'indàgine difìtzile, coordinada dae sa Procura de Casteddu, ant denuntziau in istadu de libertade un'imprendidore de Assèmini chi, aprofitande de sa solitùdine de s'òmine e de sos problemas suos de salude, s'est apoderau de sos rispàrmios de una bida. Su malassortau aiat bèndiu un'apartamentu in Firenze e at ingarrigau s'amicu e fidutziàriu de contipizare totu. S'imprendidore, traichende sa fidùtzia de su pensionau, S'at acreditau a su contu suo su dinare de sa bèndida. S'òmine però compudande su contu in banca s'est abbizau chi su dinare non bi fit mai arribbau e at denuntziau totu a sa finàntzia chi at aviau sas indàgines. Sos finantzieris sunu resissios a cumprèndere ite b'at capitau e ana denuntziau su responsàbile a sa Procura de sa Repùblica de Casteddu. Arbeschende a eris duncas sos finantzieris de sa cumpagnia de Nùgoro e de sa Brigata de Isili A secus de su disponimentu de s'autoridade giuditziària de Casteddu, ant fatu percuisitziones in Assèmini e Nuradda, in domo de s'indagau e in sa sede de sa sotziedade edilìtzia pro bocare a pizu elementos importantes. Unu miliardu de euro de intradas novas pro sa Regione Sarda de dare a sas impresas mèdias e minores gràssias a sas mutzaduras de sas tassas. Est su dinare chi, secundu La Base, diat pòdere arribbare dae un'acordu intre Regione e Saras. Pro su movimentu de Efisio Arbau, si diat dèpere fàchere unu patu intre Regione e Saras, chin profetu pro ambas. A un'ala, sa rafineria prus manna de su Mediterràneu, che tramudat a Sardigna, sos depòsitos commerciales chi at in continente e in Ispagna, a s'àtera, sa Regione la ponet in intro de su perìmetru de su Porto Francu de Casteddu garantindeli unu profetu fiscale mannu. Una proposta chi si podet fàchere in presse, chentza istrumentos legislativos, acordos chin s'Istadu e autorizatziones europeas. Nat su presidente Arbau chi in jannàrriu de su duamiza e bìndichi aiat iscritu sa proposta in un'interrogatzione depositada in Cussizu regionale. In prus, diat batire a sas cassas de sa Regione unu miliardu de euro de accise chi oje sa Saras versat in sas Regiones ube bendet sos produtos petrolìferos. Su miliardu de euro, at nau su cussizeri de La Base, Gaetano Ledda, at a èssere impreau pro mutzare sas tassas de sas impresas de totu sa Sardigna. A sa pallacanestro Nùgoro non li sunu bastaos sos bintotto puntos sinzaos dae Ryan Nitz, sa guàrdia istatunitense in pessu arribbau pro bìnchere chin su Basket Club Uri primu de su girone B de sa Serie D. Sos tattaresos ant bintu chin su puntègiu de sessanta a chimbantachimbe. Sos nugoresos però, trazados dae s'istatunitense e dae sos canestros de Atzei an custrintu sa capulista, chi galu no at pèrdiu una partia, a si dare pè de lestros pro bìnchere. In sa gara chi s'est zirbiende, sos sirbones an paradu fronte a una formatzione de cabale, ammaniada pro bìnchere. In sa prima fratzione sos tattaresos an bintu pro pagos puntos, deghe a nobe, In sa segunda sa Pallacanestro Nùgoro at tancadu chin su puntègiu de binti a batordi che sas iscuadras sun andadas a si pasare in vantàgiu, bintinobe a bintibator pro sos nugoresos. Sa partia pariat bene incarrerada ma sos tattaresos an bocadu s'atza e an recuperadu sos chimbe puntos tancande chin su puntègiu de bindighi a deghe e duncas sa 'e tres fratzione est acabada in parègiu. In s'ùrtima fratzione su Basket Uri at mustradu de baler de prus tancande chin su puntègiu de bintunu a sèighi e binchende sa partia sessanta a chimbantachimbe.